ee igbo bụ igbo ekenee m unu kenee n'ibe na-emele unu ive kenekwa ebe unu na-emele ive ndị be anyị sị na ezukọ ka esi eli ọgazi ka nka eme gịnị atọtuo ngịga tupu m bido ive m chọrọ ikwu na achọrọ m ịyọ unu ayịyọ onye ọbụla chọrọ ịgwa igbo okwu biko na-ekwunye n'ọnụ igbo unu mara atụ inu na-atụ n'inu maka na avụgo m na o nwere ebe chukwu bụrụ anyị bụ igbo ọnụ sị anyị enwere ike ịgba izu ọvụma ezochie nye onye igbo gịnị a na-akpa nkata tata tupu unu akpasị ya ive unu na-ekwu apụgo n'avịa mana anyị ncha nọ ebe a ndị gọvanọ ndị ove mmanụ mee nzukọ weta amotekun o nwere onye malụ ọ bụrụ na anyị nwa mekwa anyị mee ọ bụrụ ezigbo ive ka ọ bụlụ anyị ee na-egere ntị ọvụma adị m arọ iri isaa na ịtọ ive ụlọ bụ na o nwere gọvanọ nọ na obodo anyị a m na-atọrọ ọvụma va ncha bido n'isi ruo n'onye bụ ọdụ maka gịnị oge e ji wee nye anyị independent 1960 abago m sekọndịrị skuul ndị gọvanọ niile nọ ebe a tata o nwere onye nọ- nwere nwere nọ ebe a bụ oge m na-ekwu ebe a ee ya na ọ bụrụ na m na-akọ akụkọ naijiria ọ bụrọ ndị gọvanọ ga-akọ m ya ma ụmụ nwoke anyị na-ekwugheli mba maka ive niile m ga-akọrọ unu bụ ive m ji anya wee vụ ya na asị m na ọ ya adịrị unu ncha mma Em, nwanne nya ka mmadụ zitelu m ive ebe a na-akpọ WhatsApp sị m ọ gịnị na o nwekwanụ onye na-akpọ m iyi sị ya mụnwa sị m e nenee anya ọ bụlụ eziokwu ovu onye na-asị na ya so na ndị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị meghe na ọnụ ya kpọlidebe m iyi sị na o nwere ive m dee maka ndị Igbo na m achọrọ ka ndị Igbo nwere onwe ve na m na m ive na avụvụ niile a na-ata ndị Igbo na ọ na-enye m aṅụlị ive o kwuru erika mụnwa ama eji ekwuru okwu ebe savụ ya eh, eh. maka na ọ ya bụ ụmụ mkpali ọ mara ive na nwata ka ọ bụ ọ ga-anyị n'ụlọ ọgwụ akara ọnwụ ya ọzọ ege m ya ntị a sị na o nwere ive m dee na Facebook o nwere ive m dee o nwere ive m dee na Facebook eri ndị wee mara ive onye chọọ ka m kwuo okwu ọ bịa be m mesịa ebe interview ebe sọrọ ya o jee webanye ma Facebook ma imilikiti ka ive ụnụ akpọcha Instagram imilikiti ive na o nwere nke m nọ n'ime ive ive niile a na-ede na m na ya atụ elu n'ebe a na o nwere nke m na-eme ndị na-eme ya sị m va daalụ nwere onye sịgo na m nọ na nga wee de ya na ana m ekene unu egbugo m ugboro ise na Facebook a e na si n'obodo oyibo eji e obodo oyibo si n'elu daa ada nwụrụ n'ebe ebe unu egbuzina m na m ama anwụ n'ike o nwere onye jide mụ na nwunye ya uche unu dị ya ee onye a sị na o nwere ife m dere na-ewute ya kwuo na m bụ traitor ọ dị mma na m bụ fool ọ dị mma na m emesie libe nsị ka Kenneth Okonkwo m sị ya daalụ mụ ka ọ gbadoro ife niile a mụ Peter Edochie a sị m ya daalụ enwere ife m ma agwa ya ara m ekwu obere okwu kedu ife bụ obere okwu a na-ekwu biko onye ọbụna bụ onye igbo chọrọ ije akwụkwọ jekene akwụkwọ ọfụma ụmụaka anyị na-ekwughela ife a emejọba rinne ife ha na-eme abụghị ife ziri ezi maka na enulirego anyị n'obodo anyị nọ na ya nunye anyị ebe a na-alụ agwụ anyị wee na-ekpe ekpere ka anyị nachiri ebe a na-echi ọzọ maka gịnị ọ dị be oke dịkwara be ogini ee ọ dịla isi mma ọ dịla agụba mma chukwu ekego anyị bụ ndị igbo kee anyị ọfụma mana anyị ama eji aka anyị na-akwatu onwe anyị na-akpali onwe anyị apụtazịa tata o nwee ife na-eme n'ofu steeti ndị igbo ndị ọzọ agbachi nkịtị na ọ metụtara n'arụ ọ bụrụ ife na-eme kịta kedu ife na-akpata ya amaghị ekwu okwu emejọgo anyị ụmụaka anyị na-agbakiri ya na nọsịa n'obodo oyibo na-eje ozi sị chukwu biko tinyekene anyị ọnọdụ anyị ka sọsọ anyị na ọla ọnwa anyị na-emesiga anyị ike rinne ọ dị mma mana ọ na-adịkwa mma emekete agwa ụmụaka mekenenụ ya etu a na ife m chọpụta bụ na oge ọbụla a gwara ụmụaka mekene wee chigharịa kpọba mmadụ iyi unu akpọgo World Igbo Congress iyi unu kpọọ Ohanaeze iyi unu kpọrọ Nnia Nwodo iyi unu tilikwara mmadụ ife unu gekenenụ ntị unu kpọọ ndị gọvanọ niile iyi anyị nwa bụ ndị tụrụ ime unu abụrọkwanụ ka anyị si wee kpọrọ nna anyị anyị akpọrọ nna anyị iyi ife ọbụla mmadụ na-eme nne ya na nna ya ọ na-eje tekwanụ aka ee onye sị na ya nọ n'obodo oyibo na na Ireland wee na-akpọ Peter Edochie iyi kedu ife bụ iwe ya ọ mara ife dị iche n'ime landmass na landlocked ọ gwụsịa o nwere oge ndị ugwu bịa bịa jụọ m ajụjụ olugo arọ ịtọ gara aga sị m biko kedu ife m lo maka mgbakiri ana ụmụaka anyị na-agbakiri ana maka anyị ma ichebe onwe anyị sị ya na ọ ya-akakwa mma ka anyị na ndị ni anyị na va nụlụ ọgụ bụzi ndị agbata obi anyị ka anyị gbakọọ aka wee na-eme ive ka a ga-aga ọ bụ na emesịa sị anyị ọ dị mma nọzia n'onwe unu ee anyị bụ igbo na-azụ avịa anyị mara na ọ bụ na anyị atụa ibu tụbata ibu anyị ejeghị na mmiri dị na calabar wee bubate ya anyị ejee na mmiri dị na port harcourt maọbụ anyị ejee na mmiri dị na warri maka gịnị ebe anyị nọ anyị nwa bụ ndị Igbo o nwerọ mmiri gbara anyị okirikiri ọ bụlụ eziokwu ive a ka Peter Edochie kwu ive a ka nwatakịrị na-akpọ m iyi unu ebu ọnụ abịa kpọlide m iyi o mụwa sị ya na ọ ga-adịrị ya mma mụnwa ama eje kpọbụ ya iyi m ma agwakwu ya ive ọbụla mana ọ ya-aka mma na o jee gụba akwụkwọ ebe ọbụla n'obodo oyibo ife ọbụla ọ ya-ekwu nya ekwuzina ya n'oyibo na oyibo ekwerọ ya ya kwubekene ya n'igbo ga-ekwe onye ọbụla aghọta ee ife m chọrọ ịgwa unu pee mpe unu nwa bụ ụmụaka anyị na-agbakiri ana jisinụ ike ma biko o nwee ka e si kpọọ unu ka a jụọ unu ajụjụ unu ezigazie ụdị ndị a na-ejere akwụkwọ na-amara ive dị iche n'ime landlocked na landmass ọ dịkwa n'iche maka na ọ bụ na unu amara ive unu na-ekwu ehe ndị ọcha wee na-ege unu ntị unu nọdụ ebe unu nọ na-agbakiri ana na-akpọ anyị ncha iyi ọ kwanụ mmadụ ịkpọ nna ya iyi ka ọ bụ onye ọbụla na-akpọ nna ya iyi adịghị ejeta aka ka m were obere inu wee kuziere unu ive nke mbụ nwa ewu gbuo ikpere n'ana ṅụa nne ya ala ọ nke mbụ nke ịbụọ nwatakịrị na-akatarọ arụ wee chọọ ive mee nna ya ive mee nna ya emee nya nke ịtọ nwatakịrị kpuo nna ya ọka na akpa amụ ayọchie ya anya igbo ka m na-asụ unu onye ọbụla ma ive ya na-ege ntị ọ bụrụ unu meghe ọnụ kwuve ka unu ga-esi wee nụọ ọgụ na-ekwu ya n'oyibo unu kwusịa ive niile a ndị ni ọ bụ va ka unu na-akwadolu aghọta ive unu na-ekwu ọ bụrụ unu amara ive na-ege ntị ọfụma onye ọbụla chọrọ ịnụ ọgụ nwere ive ọ na-ebu n'obi wee kwado ya akwado ọ ma emeghe ọnụ ya ka mmadụ mara ife o ji wee chere ya unu ala atazina anyị unu chọọ unu kwadere akwado ka unu kwado ife ọbụla chọrọ ime anyị unu na-eme unu asa na ọnụ na-asị na ife unu chọrọ imenụ ee eh, eh. anyị ri nne o nwere onye igbo dị ndụ tata na-amarọ na a na-emesi anyị ike n'obodo anyị nọ ya o nwere ife anyị na-emere anyị ọ bụrụ ọkwa ka a na-enye anyị enugogo anyị n'akụkụ ọ bụrụ ụzọ ka a na-alụ anyị ọ bụrụ akwa mmiri ebe ofe n'elu si kwapụ enwekwuru mana asị m na efi na-enwerọ ọdụ ọ chi ya na-achụli ya ijiji jisinụ ike na ọgụ unu na-anụ unu akparịzina nne unu na nna unu hmm? ka ndụ unu wee too ogologo ka ife a unu na-agbakiri ya na ya ka o wee nwee isi ekene m